Wawa zfumu. Ndadabwa ndi nkhani, nkhani yake ikukhudzana ndi mtsikana amene waphedwa chifukwa cha zinthu zoti sizomukhudza. Mtsikana ameneyu dzina lake ndi Anastasia. Anastasia amachokera ku Mpumalanga mu dziko la South Africa. Mtsikana ameneyu waphedwa pa 5 April. Umu ndi mmene zilili. Mtsikana ameneyu anatengana ndi mchemwali wake Isabel kupita ku Durban kukasangalala Easter. Panali pa 3 April. Atafika kumene kuja anabooka room. Atabooka room akhala kumene kuja kwa masiku angapo. Kenako anapanga chiganizo chopita ku tavern kuti akanjoye. Anaitanitsa driver, driver anawatenga kukasiya ku tavern. Ku tavern kuja amacheza, akucheza, akucheza eh uku akuledzera. Kenako ku tavern kuja anakumana ndi mnyamata Mnyamatayo amatchedwa Itu. Itu ndi mnyamata amene anapita kutaveniko kukapanga deliver ma drugs. Imeneyi inali bizinezi yake. Kenako Anastasia amacheza ndi Itu uja koma samadziwa china chilichonse chokhudzana ndi Itu. Acheza ee, acheza ee, acheza ee. Isabel ananena zakuti ndatopa, ndikufuna ndikagone. Anastasia anamuuza zakuti okay chabwino muuze driver akutenge akakutule. Driver anamtenga Isabel kukamutula. Anastasia anamuuza Isabel kuti ndikakupeza ndikamaliza kucheza ndi Itu. Nde anthu aja amacheza iye ndi Itu. M'mamawa kutacha, Isabel anaimbira foni Anastasia chifukwa choti sanafike kunyumba kuja koma foni yake siimagwira. Nde anali wokhumudwa kwambiri. Mosakhalitsa driver uja anaimbira foni kumuimbira Isabel kumfunsa, Anastasia wafika? Koma Isabel ananena kuti Anastasia sanafike. Kenako driver uja anam'funsa kodi anali ndi ndani? Isabel anayankha kuti anali ndi Itu. Tatumiza picture yake Anatumiza. Atatumiza picture, driver uja ataona anati aah iwe, munthu ameneyu waphedwa dzulo usiku. Isabel anali odabwa aah zikukhala bwanji? Kenako anamuuza driver uja uyu ndi amene anali ndi Anastasia. Driver uja anamuuza Isabel ndikubwera tipite tikafufuze. Kenako anabwera driver uja anatengana ndi Isabel kukafufuza anapeza zakuti Anastasia komanso Itu onse aphedwa limodzi. Anastasia wafa chifukwa cha zinthu zoti sizomukhudza. Umu ndi mmene wafera. And zifukwa zimene anafera anthuwa ndi izi. Itu anali munthu amene amagulitsa ma drugs. Ku bar kuja nde anapita kukapanga supply koma iyeyo uja asanayambe kugulitsa ma drug ku bar kuja panalinso anthu ena amene ankapanga supply ma drug ku bar kuja nde kenako iyeyo uja anayamba kupanga ma business ndi eni ake a bar aja anthu akalekale aja anawasiya like anapanga take over Ndiye kwapezeka zakuti anthu aja akalekale aja amampangira nsanje Ituu ndiye anangopanga chiganizo chofuna kumupha pofuna kuti bizinezi izibwerabe kwa iwowo ndiye izi ndizimene zinapangisa kuti Ituu aphedwe Anastasia kumbali yake anangophedwa chifukwa choti anali limodzi ndi Ituu ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengepo phunziro akuluakulu mukakumana ndi munthu osamudziwa sibwino kumpasa nthawi yanu Sibwino kumacheza naye. Sumukudziwa zimene amapanga, kumene amachokera, china chilichonse chokhuza iyeyo sumukudziwa. Ndiye umadzagwa mmavuto chifukwa cha zinthu zoti sizikukukhuza. Taonani apa, Anastasia wafa chifukwa cha zinthu zoti sizimukhuza koma chifukwa choti anakumana ndi munthu osamudziwa. Sakudziwa china chilichonse chokhuzana ndi munthuyo. Ndizimene zapangisa kuti aphedwe. Akuluakulu Munthu ngati simumudziwa sibwino kumpasa nthawi yanu lekani zimenezo lekani kunja kuno kwaopsa paliso anthu ena ake mumaima pa msewu kumaimitsa magalimoto muti ma lift ma lift anthu enaso anamangidwa chifukwa cha zinthu ngati zimenezi anakwera galimoto ya mbava police kuwagwira anagwira onse chonde akuluakulu kumakhala osamala fukwa kunja kuno kunaipa. Nde osamapanga connect ndi anthu osawaziwa pokhapokha munthuyo mukumudziwa ndi mnzanu muidziwa mbiri yake zimene amapanga muziziwa nde pangani connect. Nkhani imene ndabwera nayo lero ndi imeneyo.